kisi ni tanga ɲini kɔfɛ ka bɔ sitana dangalen tɔɔrɔ ma ni ka sɔli kɛ sira kiraba mamadu sallallahu alaihi wasallam kan a n'a ka saba ɲuman a n'a ka somɔgɔbaw ani fɛn fɛn sɔrɔla ka tugu nin sira jɛlen kɔ fo ka taa se jɔdon ma ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o la ko o kɔfɛ k'aw fo ni kelenya foli kisi ka foli la o ye ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ ye alhamdulilayi rabil alamin ka n'a badenmacɛ de sɔgɔmada in na ani a dencɛ a n'a ka garibucɛ n'a dɔgɔcɛ ne ye famanta abubakar sidik le président de l'association islamique siratul huda ni ala taala sɔnna inchallah bɛ an ka guide spirituel fo n'o ye El Firdausi El Firdausi n'o ye Dawuda Ture inshallah n bɛ tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ maa fɔlɔ fo ka taa se maa laban ma o kɔfɛ nin ye video ye n b'a fɛ ka kɛ sɔgɔmada in na n'a bɛ bɛn le 24 mardi le 24 juillet 2018 n b'a fɛ ka kɛ ka di an balimaw bɛɛ lajɛlen ma min bɛ kuma dangadenya kan k'a dɔn jɔn i mana kɛ cogo o cogo den i mana i yɛrɛ ye cogo o cogo i mana i yɛrɛ kɛ cogo o cogo dɔw de y'i bange e nana dɔw de sabu la i man ka ɲinɛ olu kɔ alhamdulilayi rabbil alamin alahu taala alahu subahana wa taala a n'a ka alaya a n'a ka jɔyɔrɔbatigiya a ma ɲinɛ bangebagaw kɔ abada lɛzi a mana fɛn o fɛn da kɛ an b'o ye kuranna ayaw kɔnɔ n'alahu taala sɔnna a b'a fɔ an ye ko i sɔnni kɔ ala n'a ka kira ye

kana sɔn abada lɛzi e ka kɛ sababu ye k'u tɔɔrɔ kana sɔn abada lɛzi e ka kɛ sababu ye ka dusukasi dɔ s'o ma sinɔn n'o se kɛra don o don i bɛ degun sɔrɔ a kɔnɔna la i bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ i na ɲani sɔrɔ a kɔrɔ ala taala bɛ tila k'a fɔ an ye kuranaba in kɔnɔ ko hali an kana sɔn k'a fɔ an bangebaaw ma ko ayi ko an kana sɔn k'o fɔ wa ka tila k'a ɲini i fɛ ko e mɔgɔ o mɔgɔ i bangebaga fila dɔ la kelen mana kɔrɔbaya i bolo walima fila mana kɔrɔbaya i bolo kana sɔn pewu pewu pewu pewu o k'i bila baara la k'i bila ko dɔ la ko nin kɛ ni ala ko ta tɛ k'i k'i ban ayi kana sɔn o ma fiyewu i b'i seko k'a la hali n'i dɛsɛra kana fɔ n na n tɛ sɔn nin ma n'i y'o kɛ dɔrɔn i kunna bɛ goya kana fɔ baba ne tɛ sɔn nin ma n'i y'o kɛ dɔrɔn i kunna bɛ goya mais bi anw ka jeunesse kɔnɔ anw ka diɲɛlatigɛ taabolo an bɛ environnement min na bi e fɛn fɛn i t'i bangebagaw jaabi e ma civiliser n terikɛ ayi o tɛ civilisation ye dɛ n terimuso ayi o tɛ civilisation ye kana sɔn dɛ n bɛ min f'i ye ne ɲɔgɔnna jeunes aw min ni ala tala jɛnna n'a ye aw ma se ka hɔrɔn sɔrɔ a bangebagaw de y'a ka fɛn bɛɛ i balikuya la kana sɔn i bangebaga ka biri k'e ka fini ko kana sɔn tugun ayi sabali n b'o ɲini i fɛ sabali kana sɔn o ma kana sɔn o ma a man ɲi i ka avenir ma walahi a man ɲi i ka avenir ma kana sɔn i bangebaga ka ko k'i ye e yɛrɛ bɛ se ka min kɛ a ka tɔɔrɔ i nɔfɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ko tɛ i ka i bɛ se k'a k'i yɛrɛ ye mais dangadenya kama i y'a to bangebaga y'a kɛ i nɔ na kana sɔn ayi ayi kana sɔn abada dangaden ale ka diɲɛlatigɛ de ye fu ye ni nafa t'a la ni kira b'o fɔ an ye ko dangaden a ka di i ka sa cogo o cogo n'a k'i diya sa ka i to sujudu la n'a k'i diya sa k'i to alikaba kɔnɔ n'a y'i diya sa k'i to sun na n'a y'i diya sa k'i to hiji la n'a y'i diya sa k'i to sarakati bɔ la ko n'i sara k'i to dangadenya kɔnɔ bangebaga fila ma jɛn i ma dɔrɔn ko ala ti yafa i ma o ye kira ka kuma ye kira bɛ tila k'a fɔ an ye a ka kuma wɛrɛ la ko den ka alijinɛ bɛ sɔrɔ bangebaga fila sen kɔrɔ bangebagaw sen kɔrɔ k'a bɛ sɔrɔ yen a ma fɔ ko alijinɛ bɛ yen ayi a tɛ yen mais i k'i sonsoro yen k'u ka jɛn ɲini waati bɛɛ lajɛlen k'u ka dugawu ɲini k'i seko bɛɛ lajɛlen k'u ye u ka jɛn o de n'i mana o kɛ dɛ ni o nisɔndiyara i kɔ hali n'o m'o da waga ko den a bɛ ten wala ala fo ala na ko k'i ye i tɛ ɲinɛ min kɔ fo ala n'a sara ko ɲuman d'i ma ni dugukolo in kɔ kan ani kiyama jɔ de walayi dɛ n bɛ min fɔ aw ye an ka sabali an ka hakili sɔrɔ k'a fɔ diɲɛlatigɛ in a ti to yen ten an ka sabali ka hakili sɔrɔ k'a fɔ diɲɛlatigɛ in a bɛ ban dɛ an kana sɔn ka fɔ baba ma ɔ e ka sabali sa le vieux même il parle trop ouais non non toi même c'est pas la peine non ayi an kana sɔn o ma e fɛn fɛn o kɛ dɔrɔn e halakilen pewu pewu pewu pewu nin ye kamalen dɔ ye a bangebaga kɔrɔla a bolo ale de bɛ bangebaga in degun degun a b'a tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumanya na a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ɲuman na ko don min na bangeba den bangebaga tɛ yen den nana fatu ala taala ka diɲɛ kɔnɔ den fatura ala ko k'a ti yafa den ma a mɛlɛkɛw ko mɛlɛkɛw nana se ala ma ko ee ko ala den min a y'a bangebagaw tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ a ye tile bɛɛ kɛ a bangebagaw kɔrɔ a bangebagaw tɛ lafiya n'a ma a tɛ lafiya ni bangebagaw ma lafiya a t'i da ni bangebagaw ma da i bangebagaw ko fɛn fɛn a b'a ɲini ka d'a ma ko i tɛ yafa a ma ko ala ko ee eh, ko ne tɛ yafa ma o ko mun na ala ko e tɛ foyi kɛ gbansan ko a kɔrɔ fɔ a ye ala ko nin den ye dangaden de sabula k'a to a bangebagaw ka sɛgɛn kɔrɔ a bɛ ka sɛgɛn nin bɛɛ kɛ a bangebagaw ye a seli o seli a bɛ dugawu kelen ɲini ne ala tala fɛ ala tala ko ko den a seli o seli dugawu kelen de b'a bolo a bɛ min ɲini ne ala tala fɛ ko ne ala o tala k'ale lafiya bangebagaw ka ye ko ne ala o tala k'ale lafiya bangebagaw ka jigin ma k'o kɔrɔ ye mun ye k'ale tun bɛ dugawu de kɛ ko ala ka a bangebagaw faga joona ka bɔ yen walasa ale ka se ka lafiya bɔn a ye tɔɔrɔ kɛ mɛ hakili jugu min tun b'a la a ye mun kɛ a ma foyi ɲ'a ye dɔnke ne balimaw an ka nin faamuya k'a dɔn ko den tɛ ba tɛ o kɔfɛ kira ka hadisa dɔ bɛ yen ni den dɔ kamalen dɔ fana bɛ yen a bangebaga musoman de b'a bolo a y'a ladon k'a tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ k'a se bɛɛ k'a ye o se a k'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ don dɔ la bangebaga a ye bangebaga ta k'ale bɛ taa bangebaga k'a bɛ taa hiji la a y'a ta ka taa n'a ye hiji la a ye bangebaga bamu de bangebaga yɛrɛ tɛ se ka jɔ a sen kan a b'a bamu de k'a ka ŋaniyaw ta ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni bangebaga ye a ye safa ni maruwa boli a ye hiji tawafu kɛ a ye namu ta a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ hiji bɛ taa sira o sira fɛ a y'a bɛɛ kɛ ni bangebaga in walasa a bɛ se ka bangebaga jɛn sɔrɔ ko alihamudulilayi ala taala sɔnna ko hiji bannen a ni kira ye ɲɔgɔn ye walima dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko k'u to maka yen hiji yɔrɔ la k'a ni kira ye ɲɔgɔn ye a y'a fɔ kira ko a ko nin ye ne bangebaga muso de ye ko a tɛ se ka foyi kɛ ne de b'a degun degun ne de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne de b'a a fɛɛrɛ bɔ ne de bɛ fini don a la ne de b'a ladumuni ne de b'a bamu ka yala n'a b'a fɛ ka yala ne de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ko a kira ko yali sɔrɔ bangeden ka hakɛ min fɔra bangebaga kan ne ye dɔɔnin k'a la wa ne ye seko k'a la walima ne ye n ta sɔrɔ a la kira ko den ma ko ni bangebaga ka hakɛ ye kɛmɛ ye dɛ ko i ma kelen kɛ fɔlɔ dɔw b'a fɔ ni bangebaga ka hakɛ ye ba kelen ko kelen i ma kɛ fɔlɔ ne balimaw an ka nin lajɛ ka tila ka na anw lajɛ minnu sɛgɛnla u bangebaga kɔrɔ k'u m'u bangebaga sara sɔrɔ anw min yɛrɛ ko mɛri anw ta bɛ fɔ cogo di ko ni kɛmɛ de k'i ma kelen kɛ o kɔrɔ ko o kɔrɔ ye di aa den kabakoyara kira ko ayi ko aw ŋaniyaw tɛ kelen min kama ko o kosɔn aw ka barajiw tɛ kɛ kelen i bangebaga b'i den i fitinima ladon tuma na min na ale b'i ladon ko nin ye ne den ye ko n k'a ladon walasa sini a na kɛ diinɛ cɛba dɔ ye n k'a ladon sini a ka na kɛ nafolotigi dɔ ye n k'a ladon sini a na kɛ faama dɔ ye ko mɛ bi e bɛ k'i bangebaga ladon ko sani a ka sa e bɛ k'a ladon ko ale bɛna sa sisan ale bɛ k'i ladon k'i ka kɔrɔbaya ɛseke ŋaniyaw ka kan ko dɔnki ŋaniyaw man kan o kosɔn aw ka baraji tɛ se ka kɛ dɔnki ala k'an ni saba bɛn ye ladilikan dɔɔni k'a fɔ balima kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an ka nin bila an kunna ni nin bɛ maa o maa kunna a ka ca la tiɲɛni ti kɛ ni nin bɛ maa o maa kunna a ka ca la an bɛ faamuya ko ɲuman sɔrɔ k'a fɔ wa sukuran lakum fi amanila asalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh